Nelson Mandela. Tá Nelson Mandela chomh clúiteach le polaiteoir ar bith ar domhan. Chaith sé blianta fada dá saol i bpriosún. Cén fáth? Bhuel, bhí sé ag streachailt in éadan na cinedheighilte san Afraic Theas. Sin an córas polaitiúil a scar na daoine geala agus na daoine gorma óna chéile agus a rinne leatrom ar na daoine gorma. Bhí áthas ar dhaoine ar fud an domhain nuair a scaoileadh Mandela saor ón phriosún. Bhí sé ina uachtarán ar an Afraic Theas ina dhiaidh sin, an chéad uachtarán gorm riamh. Bhuaigh sé Duais Síochána Nobel as a chuid oibre. Tógáil Ríoga. Rugadh Nelson Mandela, ochtú lá déag de mhí Iúil 1918, i mbaile beag i Transkei. Tá sin ar an taobh thoir den Afraic Theas. Is é an t-ainm iomlán atá air ná Rolihlahla Dalibhunga Mandela. Nuair a chuaigh sé ar scoil, thug siad Nelson mar ainm air. Bhí a athair ina thaoiseach ar threibh darb ainm Madiba. Ar an drochuair, fuair sé bás nuair nach raibh Nelson ach naoi mbliana d'aois. Ag dul isteach san ANC. Chuaigh Nelson isteach san ANC Comhdháil Náisiúnta na hAfraice sa bhliain 1943. Gníomhaí a bhí ann ar dtús, ach ansin bhunaigh sé Conradh Óige an ANC. Bhí sé ina uachtarán ar an eagraíocht. Sa bhliain 1944 phós sé an chéad bhean a bhí aige, Evelyn Mase. Bhí triúr páistí acu. ach scar siad óna chéile i 1957. Fán am seo, bhí Mandela cáilithe mar dlíodóir, le fear eile, Oliver Tambo, d'oscail sé oifig dlí i mbaile Johannesburg. Dúirt an bheirt acu go ndéanfadh siad streachailt gan stad in aghaidh na cinedheighilte. Bhí siad go láidir in éadan an Pháirtí Náisiúnta, páirtí na daoine geala. Cúis dlí ina éadan. Sa bhliain 1955, tugadh Mandela agus 155 gníomhaí eile chun na cúirte as coireanna in aghaidh an stáit. Ach i ndiaidh cúis dlí a mhair ceithre bliana, caitheadh an cás amach as an chúirt. Bhí an ghluaiseacht in éadan na cinedheighilte ag éirí níos láidre. Bhí fearg ar leith ar na daoine gorma faoi dhlíthe nua a bhí ann. De réir na ndlíthe seo ní raibh cead ag daoine gorma fanacht in áit ar bith nó obair in áit ar bith ach san áit a bhí leagtha amach dóibh ag an stát. Sa bhliain 1958 phós Mandela Winnie Madikizela. Bheadh páirt mhór aici san fheachtas le Nelson Mandela a scaoileadh saor ón phríosún ina dhiaidh sin. Ag dul i bhfolach. Chuir an stát cosc ar an ANC i 1960. D'fhág sin go raibh ar Mandela dul i bhfolach. Drochbhliain a bhí ann do dhaoine gorma san Afraic Theas. Ag ócáid i mbaile Sharpeville Mharaigh na péas 69 duine gorm. Bhí a fhios ag Mandela nach n-éireoidh le feachtas síochánta. Ina áit sin, bhunaigh sé feachtas le geilleagar na hAfraice Theas a scriosadh. Roimh i bhfad, bhí Mandela i bpríosún arís. Bhí cúiseanna ina aghaidh go raibh sé ag iarraidh loitiméireacht a dhéanamh agus an rialtas a scriosadh le foréigean. Dúirt Mandela sa chúirt. Is é mian mo chroí tír dhaonlathach a fheiceáil, tír ina bhfuil na cearta céanna ag gach duine. Tá súil agam go bhfeicfidh mé sin le mo lá féin, ach más gá é, tá mé sásta bás a fháil fosta le sin a bhaint amach. I nGeimhreadh 1964, gearradh príosúnacht saoil ar Nelson Mandela. Cuireadh é go príosún Oileán Robben agus chaith sé ocht mbliana déag ina phríosúnach ansin. Bhí sé i bpríosún ar feadh fiche is a seacht bliain san iomlán. Bhí obair chrua ag Mandela nuair a bhí sé sa phríosún. Bhí sé ag briseadh cloch agus ag bailiú feamainne an chuid is mó den am. Saor Mandela. Fad is a bhí Mandela sa phríosún, lean an feachtas in éadan na cinedheighilte ar aghaidh ar an taobh amuigh. Sa bhliain 1980, chuir a chara Oliver Tambo feachtas idirnáisiúnta ar bun le Mandela a shaoradh. Sa bhliain 1967, chuir cuid mhór stát ar fud an domhain srian níos déine ar thrádáil leis an Afraic Theas. Rinne seo difear mór. Sa bhliain 1990, scaoileadh Nelson Mandela saor ón phríosún, bhí a ghruaig liath anois agus bhí sé iontach tanaí, ach i ndiaidh gach rud a d'fhulaing sé bhí sláinte maith go leor aige. Sa bhliain 1992, scar Mandela óna bhean Winnie. Tharla seo i ndiaidh do Winnie a bheith os comhair na cúirte. Cuireadh ina leith go ndearna sí príosúnaigh de dhaoine agus gur ionsaigh sí iad. Fuair an chúirt ciontach í. Duais Nobel. I mí na Nollag 1993, tugadh Duais Síochána Nobel don Uasal Mandela agus don Uasal de Klerk. Fuair siad seo as gach rud a bhí déanta acu le rialtas daonlathach a chur ar bun san Afraic Theas. Cúig mhí ina dhiaidh sin, fuair Mandela urraim eile. Den chéad uair riamh, fuair gach duine vóta i dtoghcháin daonlathach. Thogh na daoine Mandela mar uachtarán, chaith sé cúig bliana ina uachtarán. San am sin, thosaigh Mandela ar na drochrudaí a bhí ag tarlú san Afraic Theas a chur ina gceart. Chruthaigh sé íomhá nua den Afraic Theas ar fud an domhain. Ag éirí as, d'éirigh Mandela as mar uachtarán ar an ANC i mí na Nollag 1997. Ansin, Tháinig Thabo Mbeki ina dhiaidh mar Uachtarán ar an Afraic Theas sa bhliain 1999, ach níor stad Nelson Mandela de bheith ag obair. Ó d'éirigh sé as mar Uachtarán, lean sé leis ag taisteal ar fud an domhain. Is minic a bhíonn sé ag bualadh le ceannairí, ag dul chuig cruinnithe móra agus ag glacadh le duaiseanna. Bhí páirt aige i gcainteanna le daonlathas a bhaint amach sa Chongó, sa Bhurúin agus i dtíortha eile san Afraic. Bhí sé fosta ag iarraidh síocháin a bhaint amach sa Mheánoirthear agus in áiteanna eile ar fud an domhain. Sa bhliain 1998 phós sé den tríú huair, an lá a bhí sé 80 bliain d'aois. Phós sé Graça Machel Bhí sise pósta roimhe leis an fhear a bhí ina Uachtarán ar Mhósaimbíc. Gan amhras, is é Nelson Mandela an príosúnach cogaidh is clúití lenár linn. I ndiaidh chóir a bheith 30 bliain tá meas mór ar Nelson Mandela ar fud an domhain. Tá cuid mhór déanta aige le cearta na ndaoine gorma a chur chun cinn, agus beidh cuimhne air fosta as saol polaitiúil nua agus saoirse a bhaint amach san Afraic Theas.